ọma ịnọ n'etiti unu taata mgbe a gwara ndị Atlanta na ofu onye n'ime anyị ga-enye ozi mmalite a na-akpọ keynote speech wee tụnacha anya wee sị ka anyị kpọrọ ofu onye n'ime anyị bụ nwata nwaanyị dị afọ iri na isii na-agbasi mbọ ike na ihe gbasara ịsụ asụsụ Igbo nakwazi ihe ndị ọzọ ma ikwe ukwe n'ụlọ ụka ma ịgụ ihe ọgụgụ na igbo n'ụlọ ụka nwatakịrị nwaanyị a dị afọ iri na isii a mụrụ ya na atlanta uh, probably ọ naago uh, naijiria ugboro naabọ maọbụ ịtọ mana ọ na-agba mbọ oge ọbụla uh, na ihe gbasara asụsụ igbo ọ nọkwazi na sekọndịrị nke iri na otu na sandy creek high school na fayetteville a bụkwanụ nwa Queenette na Jude Ohaya na Atlanta I think ọ bụrụ na ọ pụtazie ka ọ gwazie unu nke fọọnụ ma biko ihe m na-ayọ unu bụ ka anyị gee ntị ọ kachasị ụfọdụ n'ime anyị na-awọnda ihe ọ ga-adị like na ọ bụrụ na onye bụ onye Amerịka na-asụ Igbo ihe o ga-eyi Ọ ga-abụ anyị na-asụ oyibo oge ụfọdụ a sị na anyị nwere accent I've been praying to see an American speaking Igbo that uh, puzzle is going to be resolved now please listen to uh, Chinyere Ohaya ọha na eze ekele m unu ana m ekele onye isi na-achịkọlata otu ICCUSA dr clement anyadike na ndị niile so ya na-ahụ maka agamnihu otu ICCUSA ana m ekelekwa lọlọ ngozi ajawara bụ onye na-afụ maka ụmụ okorobịa na agbọghọbịa ICCUSA n'otu aka ahụ ka m na-ekele Reverend Fada Romanus Muoneke bụ onye ụkọchukwu na-edu ndị ICCUSA nke a na-akpọ n'oyibo chaplain otu aka ahụ ka m na-ekele ndị ụkọchukwu na ndị sista niile nọ ebe a n'ụzọ pụrụ iche ka m na-ekelezi Dr. Paul Amaechi Sista Tony Ikebudu na ndị niile nyere aka ịfụ na ihe ikusa na-eme taa gara nke ọma We thank and welcome Bishop Edward Clark in a special way for honoring what we are doing today. Udo dịrị unu ma dịkwara mmadụ niile nọ ebe a. Aha m bụ Chinyere Ohaya. Amụrụ m na Atlanta, Georgia. Ebikwa m n'Atlanta. Adị m afọ iri na isii. Anọ m na klaasị nke iri na otu n'ụlọ akwụkwọ sekọndịrị na Sandy Creek High School, Fayetteville, Georgia. Abụkwa m onye Umuduruoha Amaigbo ebe nne na nna m si. ka m na-ekwu okwu n'ebe a taa ndị Orlu Regional Assembly USA National kpọrọ m ka m bịa Austin Texas na ahọpụtara m ịbụ onye a ga-enye ihe nke a na-akpọ n'oyibo New Generation Award bụ nke ha wepụtara maka ụmụaka ndị Orlu ndị na-agba mbọ n'ụlọ akwụkwọ na-arụkwa ezi ọrụ n'ihe ndị Igbo ya na omenala Igbo ma na-edebekwa iwu ezinụlọ mana dịka ihe ikusa siri dị m n'obi mere m ji hapụ nke ahụ ka m nwee ike ịnọ n'ihe anyị na-eme ebe a taa obi dị m ụtọ na anyị niile bụ ụmụ unu bịara ọgbakọ a anyị na-ele anya na-ahụkwa ihe unu na-eme a na-atụ n'ilu sị nne eghu na-ata agbara nwa ya na-ele ya anya n'ọnụ anyị ma na ọ bụ ihe gbasatara okwukwe anyị niile maka ọdịmma na ọganihu ikusa ka anyị niile jiri zukọọ n'ụbọchị taa ana m asị ka unu jidekwa ka unu ji isiokwu m taa gbadoro ụkwụ etu ezinụlọ m si azụlite m dịka nwa afọ Igbo Katọlik ka m na-eto achọpụtara na o nwere ihe pụrụ iche etu ndị Igbo Katọlik si azụ ụmụ ha okwukwe m na ịmata ihe gbasatara Chineke sitere n'aka nne na nna m site na nwata m ụbọchị ụka bụ ụbọchị pụrụ iche n'ezinụlọ m oge ụfọdụ anyị jebe ụka mụ na ụmụnne m na-emekarị mkpọtụ maọbụ na-akọ ọnụ ihe nna m jiri kwụsị anyị ime oke mkpọtụ bụ na anyị bidoro na-agụ akwụkwọ ozi ọma nke a na-akpọ baịbụl n'oyibo ma anyị na-aga ụka n'ụlọ ụka ọ bụghị mmadụ ga-agwa m gee ntị n'ihe ọgụgụ n'ihi na nna m ga-ajụ mụ na ụmụnne m n'otu n'otu ihe gbasatara okwu Chukwu nke ụkọchukwu kwuru ụbọchị ahụ anyị na-ejikwa ụbọchị ụka atụgharịkwa uche n'ihe ezinụlọ ihe ndị a na-enye m obi ụtọ maka na o nweghị ihe dịka nne na nna iwepụta ohere kpasara ụmụ ha nkata gwukọrịtakwa egwu maọbụ kpekọrịta ekpere ọnụ N'eziokwu, o nwere ihe dị iche etu ndị Igbo Katọlik si azụ ụmụ ha n'agbanyeghị obodo ebe ha bi. A mụrụ m na Atlanta, Georgia, na-azụkwa m ebe ahụ mana ọ nabighị nne na nna m ịzụ m dịka nwa afọ Igbo Katọlik. Nne na nna m bụ isi ihe niile na ndụ m. Ha bidoro n'oge na-agbaziri m nọgidekwa m n'ihe ndị nke m na-eme ụzọ ọzọ dịkwa iche n'ọzụzụ ndị Igbo Katọlik na nke Amerịka bụ na nwata mee ihe ọjọọ na Amerịka ị gaghị apịa ụtarị ma ọ bụ kụọ ya ihe n'ezinụlọ m i mee ihe ọjọọ ma ọ bụ mee ihe a ga-eji apịa gị ihe ị ga-anata ụtarị ha ga-ajụkwa gị ma ị chọrọ ịkpọ ndị uwe ojii ka ha nyere gị aka ọtụtụ ezinụlọ ndị Igbo Katọlik na-azụ ụmụaka n'ụzọ ha ga-abara onwe ha uru Agụmakwụkwọ bụ ihe ọzọ dịkwa oke mkpa n'ezinụlọ Igbo Katọlik nke m si na ya. Na anyị na-eme ọfụma n'ụlọ akwụkwọ abụghị sọ ihe nne na nna anyị chọrọ ịnụ. Ha ga-ajụ gị etu i siri eme na ule akwụkwọ. Ọ bụrụ na ị nwetaghị ha ncha, ha jụọ gị sị ndị nke nwetara ha ncha ha bu isi abụọ na nghọta nke m ha na-eme ihe ndị a ka anyị nwee ike ịgbasi mbọ ike n'ihe ọbụla anyị na-eme ọ bụ eziokwu na oge ụfọdụ ọ na-afụ anyị ụfụ n'ahụ mana mmanye ha na etu ha si ejalite anyị oge ụfọdụ na-emekwa anyị ka anyị gbaa mbọ karịa ka anyị si eme na mbụ o kwere nghọta na ezinụlọ ndị Igbo Katọlik ejighị agụmakwụkwọ egwu egwu nne na nna m kwenyere na kama ị ga-enye nwata azụ nye ya ihe eji egbu azụ kụzikwara ya ka esi egbu azụ ka ọ nwee ike ịkwụrụ n'ụkwụ ya ha ma na ha ma na ofu ihe ọma ha ga-emere anyị bụrụ inyere anyị aka ka anyị nweta ezi mmụta kwudosie ike na okwukwe anyị dịka ndị otu katọlik irube isi na ịsọpụrụ ndị nne na nna anyị ndị okenye ma ọ bụ ndị tọrọ anyị bụ otu n'ime ihe ejiri mara ndị Igbo Katọlik n'usoro ha si eme si eme ihe n'ezinụlọ ha nwata ịsa nne na nna ya ma ọ bụ okenye okwu abụghị ihe a na-atụ anya ịfụ n'aka nwa afọ onye Igbo Katọlik n'ihi na ọ na-abụ ihe mwute nyere ndị mụrụ anyị ịfụ omume dị otu ahụ a bịa na ịsọpụrụ ndị tọrọ anyị ma ọ bụ ndị ikwu na ibe anyị ndị nne na nna anyị kụziri anyị ka anyị na-akpọ ndị tọrọ anyị uncles na aunties iji wee gosi nsọpụrụ etu esiri kọwara m o nwere ka ọ dị nwatakịrị ịkpọ okenye ma ọ bụ onye tọrọ ya ọfụma afa ya nne na nna m mekwara ka m ghọta ihe dị iche na uncle ndị ime ụlọ ma ọ bụ ndị ụmụnne nakwa uncle ndị nke anyị na-akpọ iji gosi nsọpụrụ ya bụ biko ndị nne na nna m ana m arịọ ka unu jisi ike kọwara anyị bụ ụmụ unu ihe banyere uncles na aunties ka anyị mara ihe dị iche marakwa ndị anyị na ha bụ otu n'ụlọ na ndị ọ bụ maka nsọpụrụ ka anyị ji na-akpọ ha uncle ma ọ bụ auntie ụzọ ọzọ e sikwa egosi nsọpụrụ bụ na aga m ebilitere okenye ma ọ bụ onye ahụ na-adịghị n'oche ka ọ nọrọ ọdụ ma ọ bụrụ na oche ezughị ihe ọzọ nne na nna m na-ekwukarị bụ ofu onye anaghị azụ nwa nke a pụtara na ndị ọzọ na-abụghị ndị nne na nna anyị nwere ike ịdụ anyị ọdụ ka anyị ghara ịsị na ọ bụghị ha mụrụ anyị ghara ige ha ntị aga m emetụkwa aka n'ihe gbasatara isonye na ọgbakọ ụmụ ndị Igbo Katọlik o nweghị mmụta furu ọhịa ọtụtụ mgbe o nwere ihe ụfọdụ m naghị achọ ime mana nne na nna m ga-etinye m na ha na ikpeazụ abịa m ghọta uru ihe ndị a bara m ana m enye nne na nna m nnukwu ekele maka na enwezụga enwezụga ọtụtụ okwu na etu ha si nọgide m akaraghị m ịnọ n'ihe ndị m nọ na ya taa ma ọ bụ nwee ike ịdị na-ekwughị okwu n'ọha ịnọ na ihe be anyị na-eme bara nnukwu uru ndị Igbo nwere etu ha si eme ihe pụrụ iche aga m eji obere akụkọ wee bido ya ọ dị otu ụbọchị m soro nne na nna m jee ebe ndị ụmụnna anyị na-agba nkwụ nwaanyị nke a na-akpọ n'oyibo traditional wedding na Atlanta ebe anyị bi oge anyị nọdụrụ ala n'oche anụrụ m ka otu nwoke na-akọsara ibe ya sị chai Ewu ataa m igu n'isi. Etu a ka a gara ka a gara isi abịa agbara m nkwụ nwa m nwaanyị. O nweghị ihe dịka o nweghị o nwe- o nweghị ihe dịka onye ghọtara omenala Igbo ịlụ nwa gị. ị makwa na onye nke bịara ịlụ nwa m nwaanyị ihe izizi na ekele ya bụ man what's up etu m siri ghọta e nwere ihe pụrụ iche na omenala Igbo ya na etu ya na etu ha si eme ihe a bịakwa n'usoro ndị Igbo Katọlik a na-agwakwa anyị na ọ dịghị mma nwa okorobịa na nwa agbọghọbịa ibiri dịka di na nwaanyị maọbụ mụọ nwa mgbe ha na-alụghị dịka di na nwunye gbaa akwụkwọ ekike maọbụ njike ndị Igbo dịkwa iche aga m eji onwe m wee kọwa o nwere ụdịrị akwa m ga-eyiri oge ụfọdụ nne na nna m agaghị ekwe m yiri ya pụọ ezi oge ụfọdụ ọ naghị adịrị anyị mfe ịkwetacha na ihe ha kwuru mana ana m aghọta na ezigbo nwa afọ onye Igbo Katọlik ekwesịghị ịhapụ akwa ma ọ bụ traụza o yi n'ukwu ka ọ nọrọ ya n'ala ike ma ọ bụ o mee ya ọ na-agbụsị agbụsị nne na nna m na-eleba anya n'ihe m yi n'ahụ tupu m eje ebe ọbụla oge ọbụla anyị jikere njike na-ekwesịghị ka anyị jike ọ na-eme ndị nne na nna anyị ihere dịka nne na nna m gwagoro m ọ na-egosikwa nwa na-esighị n'ezigbo ụlọ ma ọ bụ nwa na-anaghị ege nne na nna ya ntị n'obi nke m ihe ụfọdụ anyị na-akpọghị ihe bụ ajọ ihe na omenala Igbo dịka nne na nna m na-echetara m mgbe niile ọ dị mkpa ka anyị ghara ichezo ebe anyị si pụta ihe ọ bụla nke na-enye anyị nsogbu ma ọ bụ anyị aghọtaghị ka anyị gbakwuru nne na nna anyị maka na ha enweghị ike idufu anyị dịka anyị niile ma ọtụtụ mgbe ka anyị ga-achọ ime ka anyị ga-achọ ime ihe ka anyị ga-achọ ime ihe etu ọ siri masị anyị mana ọ na-ewute anyị mgbe ụfọdụ n'ezinụlọ anyị sị na ya agaghị ekwe anyị mee ihe ndị ahụ etu m siri ghọta omenala Igbo nwata ekwesịghị ime enyi nwoke na nwanyị mgbe ọ na-erubeghị ogo ya n'ihi na ihe niile nwere oge

na-enyekwa okwu n'ebe dị iche n'ebe dị iche ndị Igbo na-eme ihe ọ kachasị okwu ihe gbasatara asụsụ Igbo anyị nne na nna anyị bụ isi ihe niile ọ dị mkpa na unu jiri anyị n'oge mgbe anyị dị ntakịrị ka ọ ghara ịra ahụ mgbe anyị gbagoro n'ihi na eme ngwa ngwa emeghara ọdachi achọrọ m iji ohere a metụkwa aka n'ihe gbasatara asụsụ Igbo ana m arịọ ndị nne na nna anyị biko ka unu na-asụrụ anyị Igbo n'ezinụlọ anyị maka na a na-atụ n'ilu Igbo sị ka ejiri ụtụtụ ka ejiri ụtụtụ chụọ eghu ojii tupu chi ejie ụfọdụ n'ime anyị nwere ike ịsị na asụsụ Igbo abụghị asụsụ anyị maka ihi na a mụrụ anyị n'Amerika Kedu maka ụmụ ndị Hispanic a mụrụ na Amerịka? Ha niile na-asụcha Spanish na-asụkwa oyibo. Otu nwaanyị onye ọcha onye Amerịka aha ya bụ Frances W. Pritchett gara mụọ etu esi asụ ma na-edekwa asụsụ Igbo. Aha Frances kpọrọ onwe ya bụ Nkiru. Frances bụ ode akwụkwọ nke otu iwelite asụsụ Igbo na omenala Igbo n'obodo Amerika. A na-akpọ ya SPILCA, Society for Promoting Igbo Language and Culture in America. Frances duru ndị Igbo ọdụ ka ha hụ asụsụ ha n'anya ma na-eji ya enwe mkparịta ụka ka ọ ghara ịnwụ Dịka Frances kwuru, onye tụfuru asụsụ ya efuola. Chinua Achebe tụkwara ilu n'akwụkwọ ya sị, o nweghị onye ma echi, taa bụ gboo. Ọ bụrụ na nwa bekee nwere ike ịmụta asụsụ Igbo, na-edekwa asụsụ Igbo, Gịnị mere na anyị bụ ụmụ ndị Igbo Katọlik agaghị amụta ya? Ọ bụrụ na ụmụ ndị Hispanik a mụrụ na Amerịka etu e siri mụkwuo anyị na-asụ asụsụ nne na nna ha gịnị mere na anyị agaghị eji asụsụ eji asụsụ Igbo anyị kpọrọ ihe ụzọ ọzọkwa anyị ga-esi na-amụta na-amụta Igbo bụ ịdị na-aga ụka Igbo ịka ụka na asụsụ Igbo ekwesịghị ime ka anyị kwụsị ije ụka ma ọ bụ o mee anyị akwụsị ịbanye na ọgbakọ ụmụaka ndị Igbo Katọlik nọ na ya ịbanye na ihe ndị a na-enyere anyị aka ịdị na-amụta asụsụ Igbo Tupu emechie m okwu m, enwere m ajụjụ enwere m ajụjụ ole na ole ole na ole m ga-achọ ka anyị tụgharịa n'ime obi anyị ihe gbasatara olileanya anyị na nchekwube anyị niile kedu ndị a na-ele anya n'aka ịfụ na ọganihu ICCUSA ga-adịgide gịnị bụ ebumnobi anyị niile gbasatara ICCUSA Gịnị bụkwa ihe anyị ga-eme ka ọgbakọ ICCUSA nwee ike isi n'aka anyị fere n'aka ụmụ ụmụ anyị? Ndị nne na nna, kedu ihe anyị chere gbasatara asụsụ Igbo na mkpa ọ dị? Ka anyị na-ahapụ ebe a taa, ka anyị cheba echiche ihe gbasatara ajụjụ ndị a. n'aha ndị youth niile ana m ekele unu ncha na mmechi ana m asị ka anyị jiri unu onyinye anyị jebere chineke ozi ebe ọbụla anyị nọ ndị nne na nna anyị bụ onyinye chukwu ndị ikwu na ibe anyị bụ onyinye chukwu ka anyị si na nne na nna anyị jebere chukwu ozi ka anyị si n'ikwu na ibe anyị jebere Chukwu ozi onyinye Chukwu dị n'iche n'iche gbaa mbọ mara nke Chineke nyere gị ka anyị were ya ụmụnne m jebere Chukwu ozi